Wawa mafumu, Mabanja awiri mu dziko la South Africa akumenyana chifukwa cha ana awo. Ana awo anaphana. Umu ndi mmene zinakhalira. Ana ake ndi amenewa, wamkaziyu komanso wamwamunayu. Ana awiriwa anali pa chibwenzi. Ali pa chibwenzi chonchija, tsiku lina anagonana. Atagonana, wina aliyense anapita m'makwawo. Usiku, wamkaziyu anayambotumiza mameseji kumamuuza chibwenzi chakechi, Ndipita ku polisi ndikatsegula mulandu ndikawauza zoti wandigwililira. Nde adawa sizinawamvekere bwino. Anayesetsa kum'pepesa wamkaziyu, kum'dekhetsa, koma wamkaziyu sanadzitengere chifukwa chokuti iyeyu amapanga nthabwala. Ndiye amakakamirabe, ah, ndipita ku polisi, ndipita ku polisi. Ndiye adawawa anaona zoti, eh, apapa ndingathe kumangidwa. Zotsatira zake anangodzimangirira. Mam'mawa kutacha, Mayi ake anapita ku room kwake kuti akamudzutse azipita ku sukulu. Anamupeza mwana wawo atadzimangilira atasiyanso kalata. Atawerenga kalata ija kunapezeka zokuti mwanayu analemba zokhudzana ndi nkhani ija komanso analembanso dzina la mkazi uja mu kalata muja. Ndiye mayi akewo anapita kwa mkazi uja. Atamufikira mkazi uja anamufunsa, kodi iweyo ndi mwana wanga pali ubale otani? Mwana uja anavomereza ndi chibwenzi changa sanakugwiririre ah zimenezo ndimangokamba ndimangofuna ndimuone zimene achite kenako masteniwa anamuuza mwana wanga wamwalira chifukwa cha iwe wamkaziyo anayamba kulira ah ndimangomuyesa izi ndizi ndimapanga naye nthabwala ndi makolowa anangonyamuka m'paka anapita ku polisi atapita ku polisi anatsegula mulandu akuti akufuna chilungamo pa imfa ya mwana wawo Izi ndi zimene zapangisa kuti mabanjawa ayambene kulimbana, kumenyana chifukwa cha imfa ya mamunayu. Ndiye ndabwera ndi nkhaniyi ndi cholinga choti enaake mutengerepo phunziro. Akuluakulu ndimakhala ndikukamba kuti atsikana aku South Africa siwowakhulupilira amasintha mosadziwika bwinobwino. Chimodzimodzi mmene anasinthiraso mwanayu. Adawa azipha chifukwa choti umboni okwanira analibe. Koma anakakhala zoti anali ndi ma video kaya ali mu chibwezi komanso mu nthawi imene amagonana unali umboni okwanira kwa iwowa. Sakanatha kuzipha ayi. Koma apapa azipha chifukwa choti umboni analibe. Akuluakulu mukamapanga chibwezi ndi azikazi aku South Africa kaya abwera kuzacheza pangani likodi. Kaya mukugonana, pangani likodi. Pa mawa zinthu zija zimadzakupulumutsani. Akadzabweza nkhani ngati zimenezi, mumadzapulumuka. Chifukwa choti ku court amafuna upereke statement komanso uperekenso umboni. Sungangoyankhula kuti a munthu chinali chibwezi changa izi ndi izi. Aa, amafuna umboni okwanira. Ndiye akuluakulu chonde. Ngati mupanga chibwezi ndi azikazi aku dziko la South Africa, muzipanga create'nso umboni, maumboni. kumatengera pa mawa kuti zikazavuta aka kangathe kuzandipulumutsa aka kangathe kuzandipulumutsa chifukwa choti mawa silidziwika zoti mawa lidza ndi chiyani silizidziwika ndi akuluakulu kumakhala osamala osamakhulupirira munthu